Takulandirani pano pa Malawi Live Today. by public demand akuti mwana ayankhe funso so timulola ndithu Afunse. Timpatsa.
afunse Osala ayankhe. apule Koma akuya akhoza uyankhabe. utchula dzina lako komanso I am to I am Thokozani Jam from Chisi. Uh, Okay. I have some questions on education sector. Uh, one of these

afada mabwera afada mabwera tandipatse mpata ayankhule bwino bwino fotokoza pa anyamata ambiri achinyamata ambiri akumasowa mwayi wokhala kupeza masukulu amene akhoza makaphunzira maluso ena ngati zokhudza zopanga nkhani ya magetsi, a kumanga komanso ndi zina ngati za madzi, anyamata amenewo akumazisowa zinthu makamaka kuchokera makamaka kwa anthu a m'midzi chifukwa chakuti kulibeko ma youth clubs omwe akhoza kumatengedwera kuti akatani, akayambe kuphunzira nawo maphunziro amenewo. Ndiye timafuna ngati kumene mudapanga contribute, mudapanga encourage ma schools ambiri, maboma, a- maboma, boma lililonse kukhale ma schools oyenera kuti an- achinyamata akhoza kumakaphunzira maluso amene akhoza kumathandiza kuti anyamata aja samasowa ntchito chifukwa mo- most youths

chenicheni chopindulira chifukwa chonena kuti iweyo ukhoza kungoluza fees sudzapeza chani zotsatira zenizeni komanso kunkhani ah, ya kusowa kwa zipangizo zophunzira ndi zophunzitsira ilili ndi vuto makamaka ma rural areas most kuti masukulu ambiri amakanika kuve- kupatsidwa ah, ma, ma materials ambiri chifukwa chonena kuti mwina wake ka ali kumphepete kwenikweni komabe zikuyenera kuti amene azikafika chifukwa chonena kuti pali ma cdss ena ana amafuna kuti amene anawo achinyamatawo amafuna kuti akhale mwina ka ma, ma scientist koma kumasowa materials ka makompyuta koma nanga akhala bwanji apanga bwanji contribute a Masomphenya a Malawi 2063. Ndiye tikufuna kuti mwina ngati pamene pakufunika kuti achi ma CDSs ambiri pazipezeka ka zinthu za ma za zokhudza kuti munthu zimthandize pa maphunziro ake makamaka maphunziro aku secondary chifukwa anthu ana ambiri zimatheka munthu kupeza mwayi wantchito ukakhala mu office koma sudziwa chiyani computer which is bad ndiye tikufuna kuti anya achinyamatawa aziphunzitsidwiratu maluso amene wawa komanso ma primary schools zina zina zikumaonekeratu ma ma blocks ena amene anamangidwa ndi akalekale omwe zikhoza kupangisa kuti zipangitse ngozi makamaka kwa achinyamata omwe akuphunzira ma blocks ngati amenewowa. Ndiye pakufunika kuti ma ngati boma likufunika kuti liyikepo ndondomeko zokwanira kuti zithandize makamaka ma rural areas chifukwa zikuoneka ngati kwina kake ikungokhala ngati mvula ija yofulitsa yongoti pee.
Hey, wow. That's it. I love that Somewhere, somewhere. one. I want to

Ronnie analakwitsa chifukwa mmene amachoka uko amanena kuti ayi nonse mtafuna kuti aye pali wamng'ono apa ndiye akuti ayi ameneyo apereke mayankho ndiye ine ndinadzamtsutsa kuti ayi apereke funso lake koma muona wapereka mayankho tamuombirani m'manja Chifukwa funso lililonse amafunsa amapereka choyenera kuchitika. Mwana wa spirit ngati imeneyi ndiye kuti tili ndi tsogolo labwino. Chimene wandilimbikitsa nacho.